anyị nọ na mama ede ka a bịa hụ ma another mama egara ka mara onumerume 100 okworume 100 onumerume 100 years 100 years mama egara ọ bụghị akpụtenu ya ka anyị pịrị ka anyị kwumere ka anyị mara ka ọ nọgara more than 100 years aka ma ọ bụghị na m na-ekwu ma anyị tinye kpamkpam mama ye

adụnadụ ee mụ na adịke ngere ji ebi nwa ọrụ manide abụ na ngwongwo ọ bụ ka ọ dị ọ bụ mụ bụ nwa ji ugwu ma dị ugwu ji ugwu nwa ome ji ugwu nwa mụrụ na aga na be nya na-epi ọkụ ị nọrọ wechiri adịmanya nwa mụrụ na nwa toto hiyo iyo nwa obigeto bụ kpasa dịde ka arụmọna nke m na-ekwu bụ nwa ome ji ugwu Omejugu. Omejugu nwiye ukuvujere pụta n'iyi. Ọ bụ m bụ Chidebere Nwime Isamajogu. Nna m ogologo osisi na-ebu mkpụrụ naabọ. Ọ tọrọ na ihe na-eribe mma. Ọ na-eri ụgwọ. Nwoke gba ọhara na. Ọ na-ebu a. Nwa nkụdogwa na akpa na ọkọchị ma oge ogwunye. Ee. Utobe nyere ugwu ma bere hiri ugwu ogogo ya enwe ma ugwu gbata ugwu gbata udele hirekwa anyị n'etiti. a paliri na mọdụ be anyị ka obe akwagịrị ha sị eze chukwu oke paịrị m ya ya pamara eko na onwe ya ọgaranya abụghị n'ogborogbo parụbatanụ na ebe gị na ekpuru gị n'ogbo ọjamụ m tobe chukwu atasịrị m niile awụ egara n'ịbụ mama egara

Chi mụ latara be chi ya. Mm. Chikoke mụ lara be chi ya. Mhm. Ka welikere owu gametịrị kechiri were were anya. Chidebere o. Ee, o. Oke onye nụwa n'ime eze gwa ịdọ gị ịza amụrụ n'ishọp obere. Ee, o. ọ bụ gị na-ekide oke nwe igwe ala nwanne m asị m edere ile ekpuru eshu mgbe m nwere eshu n'aka ahụ nwaanyị Idenyi gwarụ onwe ya ofu iwu arụ izu ọkụrụ mgbu edebịa ahụma na ahụma ịgbagbadoro m n'ike ebe ugwu nwa na ahụ kwu ezi ide ya ezi ọ gbadoro m n'ike ịgba gbadoro m n'ike ọ bịara e, tuku ebe m si na ịgbakwụ n'ụwa ivoyi na-ame si ivoyi dị ọzọ na-eme Hmm, bụ mmemme na nwaanyị ebe ugodi m ga ndị akọ m ọnụ okoye na-akọgide m ọnụ Hmm, okoye na-akọgide m ọnụ di m ka abịala ka kpotegide ka abịala ka kpotegide gboo na-enye m ihe dị pụbụ ụwa tọpụ mmadụ idenyi ndaba anaghị bụ oke idenyi n'ike na nadụ nwayọ nwa kwa ọkụkọ na-adị ole anyị n'ọsọ rụgbọgbọ wuj nwa ọkụkọ na-adị n'ọsọ ya kpotegide ya di m di m di m di wetụtụ di ala

Ebonyi agba ugwu na-ekele echekwa mgbu gị ike. Ewu, ekele echekwa mgbu gị ike. Mm. Ewu, chaka chaka ga-aba. Ewu, Ọ bụ ihe chi gị na-akwa. anụma m olu gị nne m, ma jekwe. Mm.

amadu ụgwọ nwanyị bụ ife ka leka deje deje mama oyi ọgụ ụgwọ ọgwọ dị m na nre nkalụkwa gị n'oyi ma oyi adọ igwe n'ụgwọ chaka chaka okomanye oge igwe onye nye m n'ọgị ga anụ a ọrụ ide ya ide ya n'oge ọnụ ọgụ ụgwọ anyị ji m oge wee ize nke ụwa ka m

abanye azamabụ ukwu ezi idiri eze ọgagide n'ezi ọgadị na-eshi ụzọ si edeke unu nwere ọrịa dị eshu n'olu ma ya nwere eshu n'owo